ụdara m puo puo puo puo puo nwa enwe nne puo nwa enwe nna ndewonu akụkọ m nke taa bụ maka nwa enwe nne na nwunye nna ya N'otu obodo a na-akpọ Ikpe Oyi, e nwere otu nwoke. Aha nwoke a bụ Nze. Nze mụtara otu nwa nwoke. Ọ gụrụ nwa ya nwoke Udenze. Mgbe Udenze gbara naanị afọ iri, nne ya anwụọ. Mgbe Nze kwachara nwunye ya, ọ lụọ nwaanyị ọzọ aha ya bụ Kaamaeme. Kaamaeme gbara ajọ nke ukwuu, ọ mụtara otu nwa nwoke aha ya bụ Udemezue. Naanị Udemezue ka ọ kpọrọ mmadụ ebe ọ na-emeso di ya na Udenze omume a na-emeso ụmụ anụmanụ bi n'ọhịa. Etu a ka o si mesogidere ha omume ọjọọ nke mere na di ya bụ Nze nwụrụ n'oge ya erughị eru. Mgbe di ya nwụchara, o wee keta Udenze. Ọrụ niile dị n'ụlọ ha bụ Udenze nwe ha, ma erimeri niile dị na be ha bụ nke Udemezue. Nke a wee bụrụ ilu okwu Igbo na-atụ nke sị na akwa ọkụkọ bụ ọkụ ma akwa ọgazi bụ oriri, na agwa ọjọọ Kaamaeme niile n'ebe Udenze nọ bụ aha ọ na-akpọ ya kamgbe nna ya bụ Nze nwụchara. Kama ịkpọ ya aha ya bụ Udenze, o nyere ya aha ọhụrụ Nwa Enwe Nne. Mgbe ọbụla Kaamaeme gara ahịa, ọ na-azụta ihe ahịa nke ọ bụ naanị Udemezue ka ọ na-enye ihe ahịa ndị ahụ ka o rie. Ma mgbe Udemezue richara ihe ahịa ndị ahụ, Kaamaeme akpọọ Udenze ka ọ hasie ahịhịa e jiri kechie ihe ahịa ndị ahụ Udemezue riri.

Kaamaeme kpọọ Udenze aha ọjọọ ahụ ọ mụtara ịkpọ ya kamgbe nna ya nwụrụ. O bunyere ya mgbumgbe ụdara ahụ ka ọ gaa wufuo n'ọfịa dị n'ezi ama ha. Mgbe ọ na-aga ịghasi mgbumgbe ụdara ahụ, o bere nnukwu akwa arịrị nke mere na nne ya nwụrụ anwụ pụtara kasiwe ya obi ma gwa ya ka ọ gaa n'isi ili nna ya kụọ naanị otu mkpụrụ ụdara.

racha racha racha rachanwọ nwa enwe nne rachanwọ nwa enwe nna elu ụwa bụ ọrịrị onye nọchaa ọ lawa nda mgbe ọ gụchara egwu a mkpụrụ ụdara ahụ wee puo mgbe ụdara ahụ puchara udenze gụkwara egwu ọzọ sị

Ụdara niile ahụ mịrị n'elu osisi ụdara ahụ wee kachaa rudoo n'ala. Udenze lee anya n'ili nna ya, saghee ọnụ ma gbawa egwu sị, Ụdara m chaa, chaa chaa chaa, chara nwa nwa enwe nne.

nna nda elu ụwa bụ ọrịrị nda onye nọchaa ọ lawa nda mgbe ọ gụchara egwu nke a nnukwu ikuku wee malite bugharịwa alaka ụdara ahụ niile ma ọ dịghị otu ụdara dara n'ala udenze gara n'ili nne na nna ya baa akwa arịrị nne na nna ya gbanweere ya egwu ọ ga na-agụ ka ụdara ahụ ghara ịdacha n'otu ntabi anya mgbe ha kụzichara ya egwu ahụ

Ozugbo ọ gụchara egwu ọhụrụ a, ụdara ahụ dara otu n'otu. Ọ bụ maka egwu a nne na nna Udenze nọ n'ala mmụọ gụọrọ ụdara mere ụdara ji na-ada otu n'otu ruo taa. Akụkọ m agwụ. Ndeewonụ.